aa kala kati unachoka kumudzi kumalawi bwande mukuti chani achimwene kaya mupeza bwanji anzathu kumeneko munyengo ino kwathu kuno ndi ayi ndithu moyo basi pena pake zina zake zikamachitika kwathu kuno umafika pokwiya kenaka wekhanso nkudzati kodi ndikukwiranji ine oti ndizidya nsima ndi ndiwo basi pena pake achimwene ifeyo kwa nthawi yayitali takhala tikudandaula za adindo mmene akuchitira zinthu zawo tili m'mavuto osiyanasiyana kwathu kuno achimwene chifukwa tokha tokha tasankha kukhala m'mavuto i nayiwala atueti kupereka moni komanso sawatcha kwa nkhwantha za maulendo a pabasi kwathu kuno za Kwezy Buses kodi mmadziwa inu kuti kutumiza katundu pa Kwezy Courier umapulumutsa ndalama zochuluka kwambiri komanso umapulumutsa nthawi Kwezy Courier ndi odziwika bwino kwambiri kwathu kuno ndi nkhani zachangu kwa basi kungokhala ndi katundu oti atumizidwe kwina aha basitu nkhani izikhala ya Kwezy Kwezy Courier basi kutumiza katundu kwa akamwendo njira nkukumana nawo pakameza kapena pa thanki ndikubetsa kwambiri anzanu akhala kulira chokweza nkhani za mafuta a galimoto zija ndinakuuzani zija achimwene zikukhala ngati zikupita kumalecheleche tsopano akanganya okhudzidwa ndi nkhani yobweretsa mafuta mdziko muno zikuoneka kuti tsopano athamanga ndipo awapeza adzambatuka ku tulo tawo koma zonsezi achimwene anthu ena ake akuyenera kuphunzirapo kanthu sakuyenera kutengapo zinthu mwachibwana kwathu kuno chibwana chachuluka kwa basi zochitika zathu pena pake kumakhala umati ha konga uloko kuti zinthu zisinthemo ndiye ziyambira pati mpaka na pano Ndikupitirizabe kunena kuti sindikudziwa kuti anthu m'maofesimu akumapangamo chani kwenikweni amwene. Zinazi zikufunika timisala pang'ono, ena ake akuyenerabe timakofi ta saizi kuti mwina mwake zinthu zina zake ziyambepo kusuntha. Apo ayi, zosayenda amwene. Panopa zafika poti ukumadzifunsa kuti kodi ndiye zimene zikuchitikazi mukuti cholinga chake ndi chani kwenikweni? tawatukwana kwambiri atsogoleri athu kuti sakutithandiza zinthu zikusokonekera akungopanga zofoyira koma penanso ndikumamvera chisoni anthu ngati ochatsika ndi osalima ee anthu owathandizira very useless ena ake machitachita awo amwene amachita kudabwitsa kuti koma nchifukwa chani ndikuchita zimenezi anandiuza mlamu wanga uja kafadala akuti anapita ku chipatala zimene akaona kumeneko ayi ndithu m'mimba munatentha ndi anafuna apite ku kanyumba ka ulemu kuti akadzithandize atangofika kumeneko basi m'mimba munazizira mokha amwene ataona mmene kanyumba kuyenera kutchedwa ka ulemuko kamaonekera anangoti ayi basi zikomo anapukusa mutu mnyamata kumadzifunsa kuti koma zoona nyasi ndaonazi pa chipatala pano pali anthu koma amaona zimenezi ndi akamaona amati chiyani kwenikweni mwina mwake akudikira tsiku limene adzamve kuti osalima kapena ochatsika akubwera ndiye kudzakhala kuthamangathamanga inu kaguleni zokwechera tikwechekweche mmenemo tafika pena pake pomvetsa chisoni kwambiri mmene timachitira zinthu zathu timachita ngati mwina mwake dzikoli tidangobwereka ndi akabwera eni akewo tidzawabwezera nthawi zonse kuloza dzala atsogoleri athu ife eni ake tikuthandizira kuti zinthu zinkerenkere kusokonekera chipatala cha ku 18 ku kapitolo kumwamba kudenga linaloshoka loshoka kalekale mileme inapeza nyumba yawo kudengako nthawi zinanso njuki zikakondwa zimayika zisa zawo kumeneko kumaona ndithu kuti siling'itu iyo ikugwayo tsiku lina lake idzamugwera odwala kukanika kutuma munthu kuti takagulani misomali itatu tipeze munthu angokhoma apapa pakonapa komanso apa ayi ndithu ah tikalowe imeneyi ndi ntchito yanga abwera okha adzakhoma akubomawo si wangodya ndalama kumeneko ife anzawo tili mmaluzi ish koma zoona anthu amene adavulala ndipo ali muzikhakha ku gulupu kukanika ndithu kuwathandiza nthawi yawo yochotsa zikhakha itakwana amvekere ayi basi ndi mmene zilimu kampeni kodulira zikhakha kaonongeka ndiye tikupemphani muvike mwendo wanu m'madzi chikafewa chikhakhacho tichichotsa akuteromotu koma ayang'anizana ndi dera la ndilande kuchimake kwa malonda azochekacheka kapena zootcherera-otcherera kodi inu sitingangopita kawauza kuti mpeni wathu wodulira zikhakha ku chipatalako waonongeka anyamata tikonzeni uwu inu muli ndi matupa tikudikira kaye zinthu zifike povuta kwambiri ochatsika ndi anzawo zioneke ndithu kuti zalephereka kuli nthambi yathunthu ya boma yochita zokonzakonza kuli ampalamatabwa kumeneko kuli mabilidala kumeneko kuli azamagetsi kumeneko kuli otokosatokosa zimbudzi kumeneko amangokhala kumayenda bawo chonsecho nthambi zambiri za boma zikusanduka bwinja kukanika kungopita kawauza kuti akuluakulu kwathu ukutu kuli mipando yotchoka timafuna mukatikonzere anthu asiye kukhalira zipika za phingo m'maofesimu mipope kumapezeka kuti yawonongeka madzi akungotayika nthambi tu yaboma koma kukanika kulankhula ndi nthambi ina yaboma kuti zathandizeniko kuno zatiko kamanja madzi akungotayika ayi ndithu si ntchito yanga imeneyo ochatsika wabwere okha adzapange zimenezi ish ndife omvetsa chisoni kwambiri penanso oliritsa zonse za magetsi zomachitikazi za mafuta a gamoto zomachitikazi ndi chifukwa choti pena pake ena ake analekerera ndithu mpakana kufika posokonekera chifukwa cha tulo kugona mpakana pano ndayamba kumaona kuti vuto kwathu kuno sakhala atsogoleri athuyi atsogoleri onse apita aja anali abwinobwino vuto ndi mmutu mwathumu onse mwanji wa adzonzi anali abwinobwino ndithu koma ifeyo a zovuta sinthu sake loko kunoko takatenga obama kuti amwene dzatithandizeni kuno loko uyu wapa zedi uyu watchukayu atabwera kuno akhoza kuchoka chothawa ngati ninja ndi usiku kuti eh ayi nyasalandenso pena pake ayi ndayimika manja mmwamba achimwene taganizani ndithu anthu mu nzeru zawo alandira oda ayi kuno kufunika chimanga ndi mbewu zina kuchokera kumeneko zibwere kuno amwene anthu ndi nzeru zawo basi kulongedza chimanga m'magamoto kutumiza kunja zinthu zoyenera kukafika m'masiku asanu ndi limodzi sikisi kumapezeka mwachidodo momwemo tatumiza sitikudziwa kuti zitenga masiku angati zili mu msewu katundu umakafika patatha mwezi wathunthu komanso ataonongeka kutibweza naye kuti ayi sitikufunanso bwerera nazo ife nyontchwa ngati mwana ukogwera mu mtombera opanda timanyazi omwe ndithu winanso osaoneka kuti zinthuzo zamukhudza ayi kumangoseka kuti hehehe bizinesi ija yaku sudan ija yakanika he atibweza nacho chimanga chathu choola tinapita nacho chija hehehe ena ake akuyenera kumayankhapo muzochitika zotereza achimwene anthu akuzolowera kuti amalakwitsa zinthu ndipo safunsidwansoyi chimanga chimatha kumaola mu nkhokwe zathu kuno kenaka kudzangolengeza kuti ayi chimanga chaola ku nkhokwe uku nde eh, ah, basi tachiononga tachitaya zonse kuthera pomwepo opanda otsatira kuti chaola bwanji wapangitsa ndani ndiye mwati mwachitaya mwachitaya kuti ata anthu kutenga ndalama za nkhaninkhani tiyeni tiwapatse anyamata athu okankha chikopa akachite nawo masewero mdziko la ujeni kumene kuja anyamata akhuthulireni vindalama kugula zimasipikala zikuluzikulu zomvera nyimbo zina zovala mkhutumu kupita m'bwalo la zamasewero kumangodumphamo osachitamo chilichonse kenaka mpira watha hi tagonja tatuluka mu mpikisano basi kubwerera kumudzi akuchita kudzitukumula kuyenda angafinye palibe uwafunsa kuti kodi inu mwachitiranji zimenezi munatenga ndalama za anthu za misonkho nchifukwa chani simunayikepo chidwi chidachitika ndi chani ayi ndithu ndalama za masiye basi za boma kenaka uyo takwera pachulu ayi achina a Chatsikawo simutithandiza mukuchita masanje kwambiri tikumayembekezera kuti a Chatsika azipezeka paliponse adzipanga ziganizo zilizonse ndiye chokhalira ndi anthu ogwira ntchito ndi chani ngati tikuyembekezera kuti adindo kumtundako adzigwira ntchito imene anthu ake alipo kale tidzigogude pachifuwa koma kuti ndachimwa ndachimwa ndachimwa kopambana kotero ku nkhani ya msewu wa Blantyre bypass ena akali duu osasuntha nkusuntha komwe kufunikira kwake ndikumakudziwa ndithu koma basi phee sitediyamu ya ku Mwanza ena ake basi kungokhala basi ati asiyeni dzikuwa zawo zimenezo Hmm. We are a sick nation, sure. ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda ku Nyasalande sungamvetse